pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates dziko mokombera tiyambe ndi nkhani yoti loya wa mlembi wamkulu wa chipani cha malawi congress mcp a richard chimwendo banda wadandaula kuti achimwendo banda akuwasunga mosatsata malamulo a george jivason kadzipatike ati apolisi sanatsegulire achimwendo banda mlandu uliwonse ngakhale patha sabata zitatu tsopano kuchokera pomwe anawamanga iwo afotokoza zambiri client wathuyu ndoti no anamangidwa pa 12 December 2025 ndekuti wakhala ali ku ndende ah, masabata opitirira atatu eh, molingana ndi malamulo amayenera ayi- ayimbidwe mlandu ndithu a- akamuuze milandu yake pa khoti Ah, kunena kuti inuyo mukuzengedwa mlandu wakuti wakuti wakuti wakuti wakuti ndipo iye uja ayankhepo kuti akuukana mlandu kapena akuvomera zimenezi sizinachitike mpaka pano ndiye timanena kuti "Ah, nde kumu- kumusunga ku ndende munthu onena kuti sanayimbidwe mlandu moteromo ndiye kuti ndikuphwanya malamulo Ah, tinapemphanso belo ah, pa 24 december ku high court eh, kuti iwo achimwendo apatsidwe belo uh, kuti mlandu wawo aziyendera kuchokera ku nyumba nde a judge anatiuza kunena kuti atumiza chigamulo cha belo uh, pa email komano mpaka pano chigamulocho sichinata sichinafike ndiye tikungodikirabe bungwe la human rights consultative committee hrcc lapempha president peter mutharika kuti asainire bilu yosintha lamulo la thumba la ndalama za chitukuko cha mmadera ndi kulola kuti ndondomeko zoyenera zikonzedwe zotsogolera momwe thumbali lizigwirira ntchito mkulu wa bungweli a robert mkwezalamba wauza atolankhani ku lilongwe kuti kulephera kuvomereza lamuloli kus- kusokoneza ntchito maka za chitukuko zosiyanasiyana zambiri mulipoti ili la john paul kayuni bungwe lomenyera ufulu wa anthu la human rights consultative committee hrcc lapempha president peter mutharika kuti asayinire bilu yomwe ikufuna kusintha malamulo a dziko lino kuti mwa zina pakhale thumba lapadera la chitukuko cha mmadera constituency development fund cdf wapampando wa hrcc a robert mkwezalamba wati thumbali lithandizira kukhazikitsa ntchito za chitukuko za mmadera zosiyanasiyana zomwe zingathandizirenso kupititsa chitukuko cha dziko lino patsogolo. A Mkwezalamba komabe ati pakuyenera kukhazikitsa ndondomeko zapadera zoti zizitsogolera kukhazikitsa kwa thumbali kuti zinthu zizichitika poyera komanso kuti thumbali ligwiredi ntchito yake. ndiye kudzera mu kudutsitsa lamulo limene ku palamenti ifeyonso timachiona cha nzeru kuti pakhale ndondomeko uh, chizungu timati guidelines zimene ziwunikire kuti kodi chithumba chimenechi chiziyendetsedwa bwanji ngati njira imodzi yolepheretsa zimene zimachitika m'mbuyomo kuti kaya a MP mwina amabweretsa anthu omanga mlatho, Koma wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe wati President Mutharika asasayinire lamuloli mmene lilili. A Kondowe ati lamulo lomwe aphungu a nyumba ya malamulo analivomereza lili ndi kuthekera kolowetsa ndale pa kayendetsedwe ka thumba la CDF. a president asaumirizidwe kusayinira lamulo limeneli kamba kunena kuti aphungu a nyumba ya malamulo sakufuna kumvera zimene anthu ena akunena kapena kuti nthawi ikupita koma ndi nkhani yolemekeza malamulo chifukwa tikatero ndiye kuti tikuilola nyumba ya malamulo kuti azipanga z- china chilichonse chimene iwowo akufuna Nyumba ya Malamulo posachedwapa inavomereza lamulo lomwe lili m'manja mwa President kuti alisayinire lomwe likupereka mphamvu kwa aphungu a Nyumba ya Malamulo kuti azitsogolera momwe thumba la CDF lidzigwirira ntchito zomwe mbali zina sizikugwirizana nazo. Ndine John Paul, kayuni unduna wa za umoyo wadandaula za kukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi nthenda ya kolera kuchokera pomwe munthu woyamba anapezeka mu novemba mneneri mu undunawo adrian chikumbe wati pano pomwe sukulu zatsekulira ophunzira aonetsetse kuti akutsata njira za ukhondo pofuna kupewa kufala kwa nthendayi john paul kayuni wadzanso ndi ripoti ili
mneneri mu unduna wa za umoyo a adrian chikumbe wati m'maola 24 apitawo mdziko lino mwapezeka anthu awiri omwe akuwakayikira kuti akhoza kupezeka ndi nthenda ya kolera ndipo akuwayang'anirabe a chikumbe alangiza kuti pamene sukulu zatsegulira anthu akuyenera kulimbikitsa ukhondo osati msukulu zokha komanso m'malo onse kuphatikizapo m'misika pofuna kupewa kufala kwa nthendayi M'maola 24 apitawa sipanapezeke wina aliyense ndi kolera koma kwapezeka oganiziridwa ku Lilongwe awiri kuti atha kukhalanso ndi matenda amenewa a kolera ndiye tikuwafufuza ndichodandaulitsa kuti matendawa akupezekabe makamakanso tikuopa kuti pano pamene sukulu zatsegulidwa ndikofunika ndithu tiyesetse kutsatira njira za ukhondo omenyera ufulu wa zaumoyo a maziko matemba walimbikitsa oyang'anira sukulu kuti aonetsetse kuti akulimbikitsa ukhondo msukulu zawo ndi kupewa kuti sukulu zikhale malo omwe nthenda ya kolera idzifalikira masukulu ayesese ndithu kuti zonse zofunikira za ukhondo zili mchimake kuti ana amene apita ku sukulu asapezeke kuti apezeka ndi matenda amenewa a kolera komanso timadziwa kuti kuti masukulu ambiri fupi ndi masukulu anthu amapanga mabizinesi osiyanasiyana kugulitsa katundu ena kugulitsa zokudya kumene ndikukhulupirira kuti asukulu komanso akuunduna za umoyo ayendera anthu amenewa kuti ayesetse kuti zonse zimene akugulitsa mmalo akugulitsa ndi aukhondo kuyambira pa 1 novemba 2025 pamene munthu woyamba anapezeka ndi nthenda ya kolera mnyengo ino unduna wa zaumoyo watsimikiza kuti mdziko lino mwapezeka anthu 15 ndi nthenda ya kolera ndine john paul kayuni akuluakulu a ndende mdziko muno ati chiwerengero cha akabwerebwere ku ndende chachepa kuchokera pa 30 pa 100 alionse kufika pa 20 pa 100 alionse ndipo ati izi ndikamba ka ntchito yobweretsa mtendere pakati pa olakwiridwa ndi olakwa yomwe amati restorative justice and peace building initiative pa chingerezi hastings jimani ali ndi zambiri mulipoti ili Mneneri wa ndende mdziko muno Steve Meke wati program yobweretsa mtendere pakati pa olakwa ndi olakwiridwa ikulimbikitsa kuthetsa mkwiyo pakati pa maanja a olakwa ndi olakwiridwa. A Meke ati panopa chidwi chawo chili pakuthandizira kukhululukirana pakati pa eni ake olakwa akatuluka ku ndende ndi olakwiridwa.
tikulimbikitsa mikumano ya mabanja amene kuli munthu amene adalakwira anzake ndi mabanja amene kuli munthu amene adalakwiridwa komanso tachilimika kukumana ndi anthu m'maderamu kuti adziwe ubwino wokambirana ngakhale kuti winayo ali ku ndende koma ncholinga choona kuti mikwiyo kapena nkhawa zimene zilipo zithe kuti wina amene ali kundende akatuluka adzalandiridwe bwino ndi anthu amene azikhala nawo kumidzi kapena kumatawuni izitu taona kuti zikuthandiza kwambiri ndipo tikhoza kutsimikiza kunena kuti chiwerengero cha anthu amene akubwereranso kundende chachepa a victor mhango omwe ndi mkulu wa bungwe la center for human rights education and advice chreaa ati nzokondweretsa kuona kuti ambiri akatuluka kundende akukhala osinthika kwambiri. titha kuyamikira ma ngos ena ake amenenso amaonjezera zimene aprison akupanga ngati ifenso tili ndi ma trades amene timaphunzitsa ma prisoners ndife osangalala kunena kuti tikamayenda m'midzimu tikapeza anthu amene aja oti anathandizidwa ali ku prison akupangabe chimodzimodzi ndi aprisonwo agwira ntchito yotamandika kwambiri Malinga ndi a Meke, panopa ntchitoyi ili mu gawo lachiwiri ndipo ati gawo loyamba lachitika zaka zitatu zapitazi. M'malo mwa Zodiak, kuno ku Balaka ndine Hastings Jimani. Chimanga cholemera matani 2,640 mwa matani 103,000 a gawo loyamba la matani 200,000 omwe dziko la Malawi linagula ku dziko la Zambia lafika mdziko lino kudzera pa chipata cha mchinji mwami galimoto zonyamula katundu za ku malawi komanso zambia zokwana 88 ndi zomwe zakhala zikunyamula chimangachi kuchokera pa 1 january kufikira lero blessings kang'ombe ali ndi ripotili
pa 31 disemba chaka chatha dziko la malawi linayamba ntchito yonyamula chimanga cholemera matani 103,000 mwa matani 200,000 omwe lidagula mdziko la zambia kuchokera tsikuli Pano galimoto zonyamula katundu zokwana 88 zadutsa kale pa chipata cha Mchinji ndi kulowa m'dziko lino ndi chakudyachi, malinga ndi akuluakulu pa chipata cholowera cha Mchinji. M'mawa wa Lolemba galimoto zonyamula katundu 56 za dziko lino komanso Zambia zanyamula chimangachi kuchokera ku Chipata m'dziko la Zambia chomwe chikuyembekezereka kukatsitsidwa ku nkhokwe za boma za National Food Reserve Agency ku Lilongwe. Masiku apitawa nduna ya zaulimi a Roza Mbilizi inati ntchito yobweretsa chimangachi kuno kumudzi ikuyembekezeka kutsirizika usanafike mwezi wa March chaka chino. Kumbali yake, nduna ya zaulimi m'dziko la Zambia a Reuben Mtolo Phiri anati boma lawo lithandizira kuti chimangachi chifike kuno ku Malawi mu nthawi yake. Dziko la Malawi linagula chimangachi ku dziko la Zambia pogwiritsa K137 biliyoni. kuti athandizire anthu omwe alibe chakudyachi mdziko lino. Kuonjezera apo, chimangachi agawiranso maanja omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi m'nyengo ino ya mvula, malinga ndi nduna ya zaulimi a Roza Mbilizi. M'malo mwa Zodiak ku Mchinji, ndine Blessings Kang'ombe.
mukuonera nkhani pano pa zodiak ndipo muli ndine chisomo nyoyenda tisanapitirire tionenso mitu ya nkhanizi loya mlembi wamkulu wa mcp richard chimwendo banda wati boma likusunga mkuluyu mosatsata malamulo unduna wa zaumoyo wadandaula zakukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe awapeza ndi nthenda ya kolera nthambi yoona zanyengo yachenjeza kuti mvula yamphamvu igwa m'madera ena mdziko lino sabata ino ndipo munkhani zina bom- boma la dziko la uganda latsutsa zoti lili ndi malingaliro ofuna kugwetsa intaneti nthawi ya chisankho tipite ndi nkhanizi nthambi yoona za nyengo yachenjeza kuti mphepo yomwe ikudutsa ku mozambique ichititsa kuti dziko lino lilandire mvula yamphamvu kuyambira lachitatu sabata ino koma mkulu wa nthambiyi a lucy mtilatila wati namondwe wa grant yemwe wakhala ali pa nyanja ya india kwa masabata atatu tsopano watsika mphamvu zomwe zikuonesa kuti palibe chiopsezo cha mvula cha namondweyo maka ku dziko lino zambiri mu lipoti ili la eamon piringu
amalawi ayembekezere nyengo ya mvula yamphamvu kuyambira lachitatu likubwerali pomwe nthambi ya zanyengo yati yapeza kuti kusintha kwa mpweya mdera la mozambique kukhudza dziko lino mkulu mu nthambiyi a lucy mtilatila ati apereka chenjezo pa mvula yamphamvu yomwe igwe mdziko linoyi lero lolemba kapena mawa lachiwiri iwo akuti amalawi Ade nkhawa kwambiri ndi mvulayi osati namondwe wa Grant yemwe wakhala ali pa nyanja ya mchere ya Indian kwa sabata zapitazi. A Mtilatila atsindika kuti dziko lino silili pa chiopsezo chokhudzidwa ndi namondweyu ponena kuti watha mphamvu ndipo safika kuno ku Malawi. ifeyo maso athu pakali pano tikuyang'ana mu mozambique channel momwe mukuoneka kuti mukhozanso kubadwa ka, ka timati ka low pressure system kena kake kamene kakhoza kutibweretsera mvula yochuluka ku malawi kuno oti mwina lero kapena mawa tikhala tikumapereka uh, chenjezo katswiri pa zaulimi a ronald chilumpha wati kupitirira kwa mvula yamphamvu ngati iyi ndi chisonyezo cha kusintha kwa nyengo pa dziko lonse iwo apempha alimi kuti ayike njira zapadera zochotsera madzi m'minda mwawo pofuna kupewa kutaya fetereza yemwe anathira kale komanso kuonongeka kwa mbewu fetereza ameneyu ndekuti mwachidziwikire wambiri sagwiritsidwa ntchito ndi mbewuzo apezeka kuti wapita limodzi ndi madziwo ndiye ndi bwino kuyang'anisisa kuona kuti kodi m'munda mwanga mukuchitika nchiyani um, mwina amene ali nkuthekera akhoza kupanga mapulani oona kuti mwina tibweresemonso fetereza wina koma kupita chitsogolo uh, talangiza alimi pano munda umene tayika manyowa okwanira Mvula ikachuluka, kuonongeka kwake kumakhala kobwerera pambuyo, kumakhala kobwerera kuona kuti mbewu imachitabe bwino chifukwa choti dothi lija limakhala lomasuka bwino. Dziko lino lakhala likulandira mvula yamphamvu kwa sabata zoposa zitatu tsopano, zinthu zomwe zachititsa kuti kukhale madzi osefukira omwe akokolola milatho ina ikuluikulu, mbewu komanso nyumba mwa zina m'dziko lino. M'malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe, ndine Eamon Piringu.
ndipo bungwe la beautify malawi lati lili mkati mosanja ndondomeko zake za zaka zisanu pamene likuyembekezera kugwirira ntchito yake maka zothandiza anthu mdziko muno mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a dingiswayo jere wanena izi pomwe mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino a gertrude mutharika amapereka ka- thandizo maka la katundu osiyanasiyana kwa anthu aulumali okalamba komanso amasiye kwa TA Tsabango mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu lipoti ili la Rachel July. poyankhula utatha mwambo wopereka thandizo kwa anthu a mdera la mfumu yayikulu tsabango ku lilongwe mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la beautify malawi a dingiswayo jere wati ndi khumbo la mayi wa fuko lino profesa gertrude mutharika kuonetsetsa kuti anthu osowa akufikiridwa m'magawo osiyanasiyana a jere ati posachedwapa bungwe la beautify malawi lilengeza ku mtundu wa malawi ndondomeko yawo ya zaka zisanu ya mmene atathandizira anthu osowa kuti m'malo mongothandizidwa athe kumadzipezera zosowa za paumoyo wawo wa tsiku ndi tsiku pawokha iwo ayamikiranso banki ya nbs komanso nico holdings kamba kogwirana nawo manja kufikira anthuwa ndi thandizoli ndondomeko limene tibwere nalo posachedwa ndonena kuti tiwuze anthu kuti kodi ngati beautify malawi masomphenya athu mzaka 5 zikubwerazi tipanga zinthu ziti ndi ziti ndipo posachedwa apa tikhala tikuwawuza anthu anzathunso atolankhani akamamvanso kuti ngati masomphenya athu tikuyang'ana dera ilo ndi ilo koma zimenezo zikhala mbali imodzi ya zimene tikupanga dziko lino la malawi pambali ya ukhondo ndi thanzi la moyo wa munthu ndipo mkulu wa banki ya nbs a vizenge kumwenda watsindika za kuzipereka kwa banki yawo pothandiza anthu osowa m'madera osiyanasiyana a mdziko muno ifeyo uh, mogwirizana ndi a beam uh, a beam ndamene ali maganizo amenewo kuti a tifuna tithandize uh, anthu akuluakulu okalamba ndi ana ovutika osauka ndiye ife tinaona kuti ndi chinthu cho ah, choyenera kuti ifeyo ah, tigwirane nawo manja kuwathandiza pa ntchito imeneyi thandizoli lomwe mwa zina ndikuphatikizapo ufa mafuta ophikira komanso sopo ndi la ndalama zokwana 100 million kwacha m'malo mwa zodiak kuno ku lilongwe ndine rachel july yemwe anayambisa mpingo wa showers of blessings apostle dr joshua jamali milanzi wapempha anthu andale mdziko muno kuti adzigwira ntchito yawo modalirika komanso mokhulupirika polankhula pomwe amakhazikitsa mutu wa chaka chino wa mpingowo mu mzinda wa blantyre apostle dr milanzi wati kutumikira anthu mokhulupirika nkofunika kwambiri pa ntchito yotumikira miyoyo ya anthu komanso kusangalatsa mulungu kuchokera ku blantyre christopher sande wadza ndi ripotili mtsogoleri wa mpingo wa showers of blessings apostle dr joshua jamali milanzi wati atsogoleri a ndale ndi adindo ena mdziko muno akuyenera kugwira ntchito yawo mokhulupirika kuti dziko la malawi lipite patsogolo iwo apemphanso amalawi kuti nthawi zonse adzilankhula ndi kuchita zinthu zofuna kutukula dziko lawo ndiye wina aliyense mtsogoleri wa ndale wa bizinesi kaya ndi wa zamaphunziro wa chipatala tiyeni tikhale anthu okhulupirika tikatero dziko lino mulungu alidalitsa ndingowalankhula amalawi anzanga kuti tiyeni tisafunire zoyipa za dziko lathu chifukwa timalitemberera dzikoli ndi pakamwa pathu wina aliyense atenge udindo olifunira zabwino dziko ili mkulu yemwe akutsogolera ntchito yolalikira kufikira anthu 1 miliyoni ku mpingowu mbusa david kaitano phiri wati mpingowu ugwiranso ntchito yothandiza anthu osowa powapatsa chakudya zovala ndi zina zambiri timawagawiranso anthu ochepekedwa pali anthu ena amene ali osowa zakudya ena osowa zovala ndiye ifeyo timaonetsetsa kuti tifufuzefufuze tipeze katundu ngati ameneyo tikapita kukalalikira anthu uthenga wa mulungu tikwanitsenso kuwagawira zosowa zawo zakuthupi mmalo mwa zodiac ndine christopher sande munkhani zina akuluakulu mdziko la uganda atsutsa malipoti akuti akukonza zogwetsa intaneti sabata ya mawa pomwe anthu mdzikolo akhala akuponya voti chipani chotsutsa mdzikolo chakhala chikudandaula zokhudza nkhaniyi ponena kuti boma likufuna kulepheretsa omwe akufuna kumazagawana uthenga wa zotsatira zachisankho pa intaneti lachitatu sabata latha kampani yogawa intaneti ya starlink yalengeza kuti yayimitsa ntchito zake mdzikolo italamulidwa kutero ndi akuluakulu a boma. Izi akuti zakolezera mphekesera zoti boma lili ndi malingaliro ogwetsa intaneti kumeneko. Apanso ndi mapeto pa nkhani zathu. Pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri.